ihe gbasara histrị ogbuefi nne nwaanyị Haba Agụlụ ana m akpọ ya ara na-azụ nwa Haba is active. moto niile gbachara ọkụ Haba lawala ọkụ ife dị welcome back to my channel in today's video guys you are going to learn a lot

Alright, let's get started. So ụmụnne m ndị na-ekiri vidio a daalụ hinne biko ọ bụrụ na ịbụ onye Igbo na-ekiri vidio a mm, daalụ hinne biko dịka ị na-ekiri ya bụ vidio tụsakwa ya ka ndị ọzọ wee na-amụtakwa ife maka na ọtụtụ n'ime anyị amarọ ife ọbụla a na-akọ n'ala Igbo biko tụsara m ihe onyonyo a o oh. ọkachasị ndị nọ n'obodo oyibo ka ha mụta ihe gbasatara ala Igbo. Ọ bụrụ na mmadụ ji gị ụgwọ, mmadụ na-emegide gị, ehe, ya bụ mmụọ na-agba ụgwọ, ọ na-ekwuru ọnụ onye na-enweghị ọnụ. Mm, ụmụnne m. Daalụ hinne. Mm, aka m bụkwa nwanne unu nwaanyị Ada Maazị Chiomzi. N'ụbọchị nke taata, a sị m ka m wetara unu ihe onyonyo a unu na-atụ anya ya. Mm, make kwa sure na ị na-ekiri vidio a, share kwa ya, kọmentị kwa ebe i si

mba siri ike mba na-ewu ewu na Anambra steeti a sị ka m wetara ihe onyonyo maka mmụọ a na-akpọ Haba Agụlụ ee so make sure na-ekiri vidio a mụ na onye otu m so sị ka anyị bịa jụọ Akajiọfọ na Haba Agụlụ ka ọ kọwara anyị ọtụtụ ihe unu kwesịrị ịma na Haba Agụlụ mm? daalụ hinne ma sharekwanụ vidio a mm? okay. Ọhaneze ndị na-ekiri onyonyo aha m bụ Kelvin Smart So anyị chọrọ ka anyị jụọ Akajiọfọ Haba Agụlụ ụfọdụ ajụjụ. First of all, Akajiọfọ, anyị ga-ebido from ka ị kọwalụ ọhaneze ndị na-ekiri onyonyo a onye ị bụ. ka a marụkwuo gị ọhaneze ndị na-ene anyị na-ene anya anyị n'onyonyo a ekene m ụnụ ekenere m ụnụ ọfụma ọ mụwa bụ Akajiọfọ na Haba Agụlụ mmụọ a na-akpọ Ogbuefi nne nwaanyị Haba Agụlụ ọ mụwa bụ onye isi ebe a afa m bụ Mmadụabụchukwu Igwe abụ m onye Agụlụ vileji m bụ Obe na Obe ahụ ebe nya bụ Haba Agụlụ pụrụ apụwere akwụkwọ ọnụ ebe ahụ ọnọdụ ya abụ m onye Ụmụigwe na Obe anyị nwa bụ ndị anyị na Haba nọ n'ọgbụgba ndụ ọ na be anyị ka nya bụ nnukwute ọfọ a na-akpọ ọfọ gba ọna ee anyị na Haba Agụlụ ji nọ n'ọgbụgba ndụ ịbịakọta na be anyị ọ dị from ages ọfọ a elu na-achụ ebe 80 or 100 years na ọ ka dị na akwụọla anyị na ọ bụrọ ọfọ a na-ebupụta n'ike mana ọfọ ya bupụta mana nnukwu ife eme na akụ ọfọ ya ọpụta mgbe ị na-eche eki na agụrụ ọ fanyị na nne nwaanyị ahaba ji nọ n'ọgbụgba ndụ ya ka ji wee onye ka ji wee bụrụ onye isi ebe a ihe ọ na na-eme na ahaba anyị asaịnịghị ya enyeghị ife ama enwe isi so otu a ka o si dị ka nka mụ na ọ na-eze okay daalụ rinne maka nkọwa gị aka ji ọfọ obi bụ anyị sọsọ aṅụrị maka inyere anyị attention kọwakwara anyị ụfọdụ ihe Biko aka ji ọfọ, anyị sịkwa ka anyị jụọ gị ajụjụ ka ị kọwatụrụ anyị otu ya wụ mmụọ a ahaba si were bido. Mm, Daalụ rinne. ekelere m unu Ee, ị ma na ihe gbasara history ogbuehi nne nwaanyị ahaba ee, ana m akpọ ya ara na-azụ nwa Otu a ka ọ dị. because ọ na-azụ ụwa na-azụ mba dị iche iche obodo a na-anụ maka ha mana obodo a anaghị emezi site n'ụwa ahaba bịalụ ọ bịalụ ka m si ghọta ee n'anya nna nna anyị ka nna anyị si kọọlụ anyị ka o si bịa ahaba bịalụ n'ụdị mmadụ nke o nwere some mmụọ a na-abụ ndị dibịa jikọta aka ọnụ ya sị egbuo mmadụ etinye na ala kpochie ee na-efe ofufe ọ bụ ahaba adịrọ otu a o nwere one One certain time nọ ngọgụ ma nga na my Facebook esọ ya leti dị ọcha sị na ahaba bụ virgin nye na na nchọ ka mmesi nweta that person ma ka mmesi nweta nwunye just overlook him but onye a na ọ- the person na ọ na-akọ gị akọ ọ mara ihe ọ na-akọ ahaba bịara in form of mmadụ bịa na be anyị anaobe ọ gara nkịta akụ ebe a na-akpọ ahaba agbọ number one ọ bịa zụọ o nwee ebe a na-akpọ ahaba oye ọ zụrụ afịa na ahaba oye zụchaa afịa bute ụkpa a na-ebu mgbe ahụ mm. o nwere uwe ụmụ a na-akpọ nwa ọkụ nye budori ụkpa ahụ azụchaa afịa bịa na nkịta akụ ka o setụrụ down na nkịta akụ a na-akpọ ahaba agbọ na ọgba agbụ ebe a gbụchazi agbọsị na like that place si ebe a kunie wee gbata na n'obe ebe anyị bịazi ebe a sị na ebe a ka ya na ebe a dị ya mma ebe a jụrụ ya alụ oyi then o metie nna nna anyị ha nọ mgbe a na-akpọ dibịa ya then mgbe a nụsịrị agha everywhere dị scanty ma gwa na dị a na- a na-enye a na-enye adịghịla a na-ede data so ọ kọwachara ya na onye dịkwa na n'ebe o nwere ike ịnọ na-akọ ihe na-eme ihe ọ sị ya ngwa ọgbatazi ebe ọ nọ kịta kpọrọ ya kasị ịmara ebe ị laikere gị na gị soro gị kọrọ gị nụrụ ọ ka ahaba si nọrọ ebe a ogbera the following day fụma osisi ebe a nwee nke egburu egbu na-esi eji dọdọ ma egbu ebe a nwee nke egburu egbu nke hụrụ ọda nke hụrụ ọda nwoke na-esi ya asị mba na ihe nke a gwụkwara ike ọ naba ya dị olori following day ọ bịakwa again sanụ ya gwa ebe ọ ya eje si olu ebe a na o nwere ihe ọ ga-eweta ebe a weta that thing ya nwere na ya dị ọ ya agwa ihe ọ bụ dibịa ya lụbe jebe ruo ebe a bute that thing ihe a bụ osisi o buru ibu o buru nata dobe olu ụgwọ na afụnụ ọbịakwa ege dibịa agụpụta that thing dị ebe ọ sị na ihe a bụ osisi ọfọ na afọ ntude na ọnya maka nya nwe nyenwe onwe igwe ga-eji n'ọnụ ọgbụgba ndụ based on aka anyị nyere ya mhm. mana anyị nyere ya ka anyị asị dị n'ọgbụgba ndụ anyị na-abụ onye kọsị ibe ọ na-anaghị eme ụmụ igbo asaa nyere ya mhm. ọ dị enwe isi nwa ibe ibe ma ọsị jasị ya chọba ndị dọkpara ya chọba ndị bịa ndị bịa bịa ha na-ekwu onye ya na ihe a na-eme enwe isi so ọ ka ha gbasi wee bịa na be anyị ewee nye ya na ebe anyị nyere ya ana anyị mgbe ha bịabịalụ ha bịagwa o nwe ebe a na-akpọ haba obu ọ bịagwa na haba bụ n'ọlụ na ọ na haba bụ obodo kwa izi ebe a agbata- abatara ya obodo haba mmiri ibe na haba haba mmiri ebe ọ na-azụkarị afọ ibe na haba mmiri ọ na-ekwo ekwo ana mmiri dị ebe a ebe a na-ekwo ekwo mmiri dị ebe ebe a ka ọ na-anọkọ azụkarị afọ ogbuwe ebe ya wokwu sibe ike ọha ibe ọ na ogbu ya Ọla na obi ya. ekwubezie ya ebe a dị n'ebe na haba e nwere haba obu e nwere haba oye ụkwụ agbọ e nwere haba agbọ e nwere haba abụsị ọ na ka o si nwesị branches Okay. and each- ndị ọwụna nwere ebe a si pụta like ukunu si na haba eh, oye nkịtaakụ haba agbọ dị na akwụ ete haba abụsị obe haba obu Ọ na ka esi nye kedu e nwere mbu unu na-atọ mbu unu na-atọ a bụ eh, akwụ ete Mhm. obe na ọ nkwado da wan akpara akpa etozi m nke adị mbụ na n'atọ make it up haba ọ na-ese nwe eh, atị nọ eh, trinity god father god ọ nya ka e si ọ nya ka o si dị na haba so haba eh, n'uche nke m mgbe m abịabara haba nso ha na-ama na-akpọ ya alụsị e so m na-akpọ mana since m bata na haba wee nọrọ ya nso ka m ma na haba agbara haba bụ mwute angel nọọrọ onwe ya mmụọ na-asọ ihe ọ na-asọ nsọ ọ na-asọ eriri enyi anything gbasara ọgwụ haba na-asọ ya a da-amụ incense na haba ị ma bịa na haba ebe a na-emenye mmụọ mụ incense but i nwere ike ịmụ incense ebe a na- ebe ọ na-achụ aja na mmiri ya Okay. a da-agwọrọ haba ọgwụ cos haba wụ mmiri na-emerụ ọgwụ Mm. o nwere nke a na-akpọ mkpume haba agụlụ mmiri mmiri ka ọ bụ Mm. then o nwere mmụọ ya nọ n'ime ọfịa nke a m gwara ụnụ onwe ha eze mmụọ gaga na ya nọ

mmiri nkume a kịta a nwaanyị adịghị na ya nụ nwaanyị adịghị aga ya yes nwaanyị agaghị aga na ya nụ Ee. ị bịa kịta na Haaba na ahụ chọọ ka e kunye gị dị mmiri Ee. ọ nwoke ga-eje kuta mmiri ahụ bụ onye bụkwa onye be anyị ya data mmiri na ada esi ya n'ọkụ ada eji nwa na-aga na ya nụ nwaanyị nọ na nsọ ada aga na mmiri ya mana nwaanyị ga- nwaanyị nwaanyị nwere ike ikuru ya nwa Mm. nwaanyị Mm. ọ na-asọ nwa mana onye nọ na nsọ ma nga na ya- ma nga metụ ya aka cos o nwere nsọ ee mmiri a kịta nwerọ ọya ọ naghị agwọ anụgo so many testimonies te- te- te- testimonies Mm. ma ndị nwere ụkwara nta ma ndị nwere dibe mbọ ekweta mkpecha egbe na ya na-anwụsị anya so many ife, ife wonders na the mmiri now ị na-enwe problem na shop gị fee na shop gị there's no problem just common ikute mmiri dọwa na shop gị now sị na ndị amụsụ ma ọ gị ndị ma- atọ nkata mmiri Haaba bata na shop gị now those things all of them will scare away Mm. Haaba ada emegbu onye aka ya dị ọcha Haaba ada egbu onye aka ya dị ọcha mana Haaba na-achụ ndị na-achụ ndị o nwe ka ọ la Mm. Haaba na-achụ ndị na-emegbu nwa ogbenye is a spirit of justice Okay. ọ dala ka emegbu onye aka ya dị ọcha ị na-egbu ị na-egbu nwa ogbenye kịta nwa ogbenye gbara bịa na be ya sị nekwe ihe a na-eme ya ọ na-agbara nwa ogbenye ọgụ mgbe ahụ ga-agbara onye n'isi nye nwa ogbenye mmeri ọ nnukwu mmụọ ka ọ bụ mmụọ nwere nsọ nwaanyị nọ n'uju ada eje na Haaba ada eyi akwa uju eje na Haaba nwaanyị nọ na nsọ ada eje na Haaba Haaba na-asọ ibe ntị na ibe ntị na ọbara mmadụ ihe ọbara ọda- ọda- ọda- ọ chọghị ya chachaa na nke asị na na omebi mmụọ ogbu mmadụ ebute onye na na mmụọ Ee. Haaba ada eme ya Okay. Haaba ada egbu eji ike egbu mmadụ before before m Haaba egbuo gị ọ ga-enye gị iwu chi o nwere ike were eke bịa tinye gị ichi- tinye gị ichi mgbe o nwe ike were mbe bịa hmm. o were anwụ bịa ka i je jụọ mmadụ ihe ọ bụ ịbaza jụọ mmadụ ihe ọ gwa gị na ihe ọ bụ ihe mere o ji wee bịa na be gị hmm. i mee ya ọ na ọrụ nọrọ onwe gị mana ọ bịa na-agba gị na-agba gị na-enye iche na echi chọrọ ịnụ ya o mezie ife ọ ya-eme gị wee jiwezi ese kwụsị mana anyị nwe mmadụ na-adị stubborn sọ ha so andị bekpe mmadụ na Haaba Haaba anaghị eji ọsịsọ egbu onye ahụ ọ ga-emegide onye ahụ ọ ga-eje jụọ ese ọ bata na ọ bata na be nna gị e nwere ndị ichie be nna gị Mm. ọ jụgba ajụjụ jụọ mmụọ na be nna gị ajụjụ kedu ihe nekwe nekwe ihe o ji bịaba na be m because ọ bụ mmadụ ka ọ batara Mm. chi gị apụtakwa unu zaa n'ọnụ gụnụ Yes. e kpechaa ikpe ọnwụ nọ nga ka ikpe malụ N- nyanwa na ndị ichie be mmụọ na be unu ha ga-concur yes na ọ bụ ka a ga-eme chi gị a-support na ka a ga-eme ọnya na-eme ya ọ gaba So God. so Haaba ada eme ihe ya bụ mmadụ mesịa imesịa sị mba onye- n'ihe a ma emeteghị ya ọ mmụọ na-akwụwa aka ọtọ na-anọ okwu okwu na ọfọ Haaba nwere ndị eze nọ na Haaba ruchaa 100 ndị Mm. na-enye mmụọ nri gbuchi aka ji ọfọ na Haaba Mm. Haaba na-azụ Haaba na-azụ igbo na-azụ olu o nwe na o nwe na ezinụlọ Haaba agụụ na-agụ ụfọdụ rụchara ụnọ enu na-agba ma moto na-eme ife dị mma ị bịa na Haaba nweghị ụbọchị ị bịa na Haaba anaghị egbu efi that is testimony na-abịa moto a kịta ọ mmadụ gotere moto a bunye Haaba onye ọ lụlụ ọ bunyere moto o nwere ka nwe nkịta nkịtịkwa na Haaba ọ bụ onye ọ lụlụ ọka onye ọ lụlụ ọ bunyere ya nwe ndị ka nọkwa n'ụzọ na-abịakwa abịa a na-ekwute okwu ego a na-eweta Mm. ndị ọ lụlụ ọlụ ndị o nyere aka ebe na Haaba kịta e nwere sola sola na-awa abalị ọ na-enweta ọkụ Yeah. ọ mmadụ butere na Haaba onye ọ lụlụ ọlụ Mm. so there are so many things uh, ihe ịrịba ama Haaba na-eme ya bụ nkọbi ya chi ga-echi ga-abụ ma a sị nke ọ lagodi m otu a